ndipo okupatsirani nkhanizi madzulo ano ndine owen lupeska poyamba nayi mitu yake mabungwe ndi maiko othandiza dziko lino pa chitukuko adzipereka kuthandiza anthu oposa 4 miliyoni omwe akhudzidwe ndi njala kuchoka pano mpaka chaka chamawa spika wakale wa nyumba ya malamulo a richard msowoya amusankha kuti atsogolere nthumwi za sadc zokayang'anira chisankho mdziko la tanzania mulipoti lathu lapadera sabata ino atolankhani athu sara tembo ndi roselin ndiwo banda akuunguza kuti zatani kuti patangotha zaka zisanu chipani cha mcp chikulamula chitakhalapo chotsutsa zaka 26 anthu achichotsenso mzamasewero bungwe la sulom latsimikiza kuti masewero a tnm super league abwereranso lachitatu sabata ino tikhale limodzi tili ndi zambiri pa izi ndi zina boma lati maiko ndi mabungwe omwe amathandiza dziko lino pa chitukuko ndi chuma alonjeza kuti athandiza boma pa ntchito yothandiza anthu oposa 4 million omwe akufunikira thandizo la chakudya kuchokera mu oktoba 2025 mpaka mwezi wa malichi chaka chamawa Nduna ya zachuma Joseph Mwanamvekha yati boma latulutsa lipoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee, MVAC, pambuyo pochita zokambirana ndi maiko monga America ndi China komanso banki yaikulu padziko lonse, World Bank. Mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya DoDMA a Chipiliro Khamula wati lipotili lithandiza kuti nthambiyi ipange ndondomeko ya momwe ntchito yothandiza anthuwa iyendere. Tili ndi lipoti lomwe walemba Kenford Mdima. Lipoti latsopano la Malawi Vulnerability Assessment Committee, MVAC, lati anthu oposa 4 million ali pa chiopsezo cha njala kuyambira mu October 2025 kufikira mwezi wa March chaka cha mawa. Lipotili lati chimanga matani 200,000 omwe ndi a ndalama zokwana K387 biliyoni ndiwo akufunika kuti anthuwa alandire thandizo la chakudya.

kuti watenge ma MVAC report ija apite ku maboma akwawo kuti akangovomereza kuti atipase chakudya. Kumbali yake, mneneri wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya DoDMA, a Chipiliro Khamula, wati nthambi yawo yakhala ikudikira lipotili ponena kuti limathandiza pa ntchito zawo. Lipoti limeneli ndi lofunika kwambiri chifukwa ndi lomwe limatipatsa muuni wa mmene tingakonzere ndondomeko yothandizira anthu okhudzidwa ndi vuto la kusowa kwa chakudya komanso mmene tingachitire kuti tipeze zofunika zonse kuti tigwirire ntchitoyi. Koma katswiri wa zaulimi a Horace Phiri wati chiwerengero cha anthu omwe akufunika thandizo la chakudyachi ndi chochepa poyerekeza ndi zaka za m'mbuyomu. Lipoti la Mvac latinso Amalawi oposa 6 miliyoni ali ndi nkhawa kamba ka kusowa kwa chakudya. M'malo mwa Zodiak, ndine Kenford Mdima. Pakadali pano, DC wa boma la Thyolo a Hudson Kuphanga wapempha bungwe logula ndi kugulitsa chimanga la Admarc kuti litsekule misika yake m'bomali ndi cholinga chofikira anthu omwe asautsika ndi njala m'bomali. Polankhula potsekera chionetsero cha zaulimi cha masiku awiri, a Kuphanga ati anthu ambiri m'bomalo akuvutika ndi njala choncho kutsegula kwa misika ya Admarc kungathandize kuchepetsa mitengo ya chimanga yomwe yafika pafupifupi K70,000 pa thumba limodzi la makilogalamu 50. Komatu kuno sitikufuna kuti anthu adzigula chimanga kumavenda pa mtengo odula admarc ilipo ndawauza admarc kuti inuyo kodi admarc chimanga chili kuti inu nthawi zonse mukunena kuti mugula chimanga chimanga chimene mugula chili kuti ife tikufuna tione mubwere matumba 3000 pa admarc paja pa Thyolo paja anthu agule anthu akuvutika ndi njala koma admarc ilipo ndiye ndikuti kodi chimanga chimene muli mugula chili kuti iwo anabweretsa mpunga ku Thyolo kuti kodi anthu angati amene angagule mpunga komanso kodi mpunga ngati ndi nsima ife tikufuna nsima ndiye tauza admarc kuti mubweretse chimanga anthu adzagule kuti ku admarc chija chimakhala ndi mtengo womverera koma pano anthu apita kumavenda kumene akumawapweteka thumba muno 70000 ndiye nanga kodi munthu wakumudzi 70000 ayitenga kuti
DC wa boma la Thyolo a Hudson Kuphanga. Pakadali pano mkulu wa bungwe la Admarc a Daniel Makata wati bungweli ndi lokonzeka kuyamba kugulitsa chimanga koma likudikira kaye unduna wa zaulimi kuti upereke chilolezo. President Peter Mutharika wasankha sipikala wakale wa nyumba ya malamulo a Richard Msowoya kuti atsogolere nthumwi za m'bungwe la SADC zomwe zikuyembekezeka kukaonera chisankho cha mdziko la Tanzania. Nduna yoona za maubale a dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yatsimikiza za nkhaniyi. Ndipo mkulu wa bungwe la Civil Society Election Integrity Forum a Benedicto Kondowe wayamikira kusankhidwa kwa Msowoya Pomwe ati dziko la Malawi lili ndi zambiri zoti litha kugawira dziko la Tanzania pa nkhani ya chisankho potengera kuti mdziko lino mwachitika chisankho posachedwapa zambiri mu lipotili ili lomwe walemba ndi Rachel July.
Potsimikiza za nkhaniyi, nduna yoona za maubale a dziko lino ndi mayiko ena Dr George Chaponda ati mtsogoleri wa dziko lino a Professor Arthur Peter Mutharika asankha sipikala wakale wa nyumba ya malamulo a Richard Msowoya kaamba ka mbiri yawo yabwino komanso kudzipereka kwawo potumikira dziko. Ah, kusankhidwa kwawo ndi chifukwa choti a president ali ndi khulupiriro chifukwa cha mbiri yawo yabwino kwambiri a former speaker richard msowoya ndipo apampando wa bungwe la civil society elections integrity forum a benedicto kondowe ayamikira kusankhidwa kwa msowoya ponena kuti dziko lino lili ndi zambiri zoti litha kugawana ndi dziko la tanzania pa nkhani yakayendetsedwe ka chisankho Izi ziri zofunikira kwambiri chifukwa limawonetsera upangiri umene ngati dziko kapena zika tiri nazo mdziko muno komanso kuwasankha a former speaker wa nyumba ya malamulo Honorable Msowoya ndi chizindikiro chonena kuti mtsogoleri wa dziko lino awakhulupirira. Kusankhidwa kwa a Msowoya kukudza pomwe dziko la Tanzania likuyembekezeka kuchititsa chisankho pa 29 October chaka chino. M'malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe ndine Rachel July. Mukumvera nkhani pano pa Zodiak ndipo madzulo ano muli ndi ine Owen Lupeska. Tisanapitirire tiyeni tionenso mitu yake. Mu lipoti lathu lapadera sabata ino, atolankhani athu Sarah Tembo ndi Roseline Ndiwo Banda akuunguza kuti zatani kuti patangotha zaka zisanu chipani cha MPC, M- mcp chikulamula chitakhalapo chotsutsa zaka 26 anthu achichotsenso mabungwe ndi maiko othandiza dziko lino pa chitukuko adzipereka kuthandiza anthu oposa 4 miliyoni omwe akhudzidwe ndi njala kuchoka pano mpaka chaka chamawa spikala wakale wa nyumba ya malamulo a richard msowoya amusankha kuti atsogolere nthumwi za sadc zokayang'anira chisankho mdziko la tanzania mzamasewero bungwe la sulom latsimikiza kuti masewero a tnm super league abwereranso lachitatu sabata ino tibwere pa ripoti la sabata ino patha sabata ziwiri tsopano kuchokera pomwe anthu oponya voti adadzidzimutsa dziko pochotsa chipani cha malawi congress mcp mboma ndipo Modzidzimutsa momwemu, pathanso sabata ziwiri kuchokera pomwe ovota adalowetsa m'boma chipani cha Democratic Progressive, dpp. Ngakhaletu aja timati akatswiri pa ndale nawo akukanda m'mutu pa momwe ovota adalankhulira pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko pa 16 September paja. Mu lipoti lathu lapadera sabata ino, Sarah Tembo ndi Roseline Ndiwo Banda akuunguza kuti zatani kuti patangopita zaka zisanu chikulamula, chipani chomwe chinakhalapo chotsutsa zaka 26 anthu achichotsenso.
Amalawi adakana ulamuliro wa chipani chimodzi pa referendum ya mchaka cha 1993 ndipo pambuyo pake ulamuliro wa chipani cha mcp wamuyaya nawo unagwa pa chisankho cha mchaka cha 1994. Kugwa kwa mcp mu 1994 kunatumiza chipanichi mbali yotsutsa kwa zaka 26. Amalawi atachimvera chisoni chipanichi nkuchipatsanso zaka zina zisanu kuti chilamulire, Mu 2020, Amalawi eni achichotsanso pa 16 September. Funso nkumati, kodi mcp ilowera kuti kuchoka pano? A Chatinkha Chidzanja Nkhoma ndi membala wodziwika wa chipani cha mcp. Iwo akuti kugonja kwa chipanichi kwadza kamba ka atsogoleri ena omwe anasandutsa chipanichi ngati mgodi wawo opezera chuma cha iwowo. kuba kuononga kusakaza kuikala ndithu ka malawi tikuyalira pa zitchinjo mwa zinthu zimene tikupangazi congress party si imene inaononga dziko koma atsogoleri yake kodi chipani chithe chifukwa cha anthu apang'ono kapena tichotse anthu apang'ono kuseva chipani Mneneri wa bungwe la mipingo la Public Affairs Committee, pac, Bishop Gilford Matonga wati President Chakwera walephera chisankho maka chifukwa cha mavuto azachuma mdziko lino omwe ayika nzika zambiri pa moto pambuyo pake nkuwakhumudwitsa a Matonga dpp sikadapambana chisankhochi apm akadapanda kuyima iwo ati Anthu adavotera apm osati chipani cha dpp. ndi mmene kampeni inayendera chikhulupiriro chimene amalawi anali nacho ndi mwa munthu kwambiri mwa apm kuti nthawi ya apm ngati mtsogoleri adatsogolera bwanji sitingadziwe kuti ngati adakakhala ndi mtsogoleri wina a dpp ngati adakachitanso bwino monga achitiramo, koma tikukhulupirira kuti anthu asankha motere chifukwa cha apm. A Chansa Chinyama akuti a Chakwera agonja chifukwa cha mavuto a zachuma omwe akhudza anthu ambiri monga kusowa kwa mafuta. Iwo akuti apm anapambana chifukwa mavuto omwe anthu amakumana nawo mu ulamuliro wake anali ocheperako.

Alibenso chidwi ndi mphatso, kaya m'ka ndalama kaja komwe opikisana amagawa kapenanso ndale za zigawo ndi katundu koma chitukuko cha dziko lino.
Amalawi amavota chifukwa cha chiyembekezo chimene anali nacho ndi chikhulupiriro kuti mwamsanga akhoza kutichotsa m'mavuto amene tilipowa. A Chakwera vuto ndi lakuti anthu anataya nawo chikhulupiriro chifukwa chakuti anasokoneza pangano limene anapanga ndi Amalawi. Kulephera kukwaniritsa malonjezo, akutero a Joseph Njobvuyalema, membala wodziwika bwino wa chipani cha mcp omwe pano tsopano sajijirika kwambiri ndi zandale. A Njobvuyalema akuti m'makono ano,

ndi mkulu oona zokopa anthu mu mcp. Iwo akuvomereza kuti mcp inagonja chifukwa anthu amayang'ana zomwe inalephera kukwaniritsa. Komabe iwo akutsindika kuti kusankhana mitundu ndi zigawo zikukhudzabe nkhani za chisankho mdziko lino. A Kunkuyu akuti pa 16 Seputembala paja a Malawi adavotera chikuwawe. Kwa iwo, nkhani yokhudza msinkhu wa opikisana komanso thanzi lawo ndi nkhani yofunika kuti oponya voti adziunikira chifukwa ndi yofunikabe. Pali zambiri zochitika pa chisankho. Zolakwika zomwe zinachitika zikhala phunziro lapadera la chipanichi. Chomwe chimafunikira ndi kuyang'ana chitsogolo. Zikuoneka kuti anthu anasiya kuika chidwi pa mfundo za kampeni koma amavota chifukwa cha ntchito za chipani chomwe chili m'boma. Kuchokera kwa Santhe ku Kasungu, a Eneles Nyando ali ndi maganizo osiyana. Iwo akuti a Chakwera awavulaza ndi anthu omwe amawasunga m'boma lawo koma amachita zosiyana. ndi zofuna za iwowo. Ma mistake amunthu wina amatha kupanga kuti iweyo upezenso mwayi chifukwa zake nzomwezomwezo zimene apm adachokera pa mpando. Anthu sikuti amuchotsa Chakwera nkuikapo apm ayi koma zochitika za Chakwera zamuchotsa pa mpando, apm wangogweramo. Katswiri pa ndale a Memory Kapanga wati dziko la Malawi likupita chitsogolo pa ndale zovotera anthu kamba ka mfundo komanso kuthekera kwa munthu osati chifukwa cha komwe munthuyo amachokera. Ndasekeranso kwera pokhapokha ngati dpp ipanga perform, ngati dpp sikwanilitsa kusintha mavuto a anthu amene awakumana nawo ndipamene anthu azavotera otherwise anthu aleka kuwakhulupilira kwambiri. Kubweranso kwa mcp m'boma mu 2020 inalitu nkhani ya msonkho. Magulu osiyanasiyana am'chipanichi monga. Gulu lija la Renaissance, gulu la Kokoliko, Mighty Tambala Graduates, ma Born Free, otsatira chipanicho okhala m'mayiko akunja komanso kwakukulukulu mgwirizano uja wa Tonse. Tsopanotu kunjaku anthu akukambira mafunso akuti, Kodi a Chakwera akhalabe mtsogoleri wa mcp? Kodi mcp itani kuti idzitolerenso pomwe zikuoneka kuti ngakhale kuchipinda kwake pa ndale adani alowako. Katswiri pa nkhani za ndale Dr Clemence Alfazema walangiza chipani cha mcp kuti chibwerere ku mfundo zake zosankha atsogoleri odziwa ngodya zake kuti chikhalenso champhamvu pokonzekera 2030. Dr Alfazema.

Asamaganize kunena kuti basi zatatuka pakali pano ali ndi udindo opereka opposition umboni. ikubwera 2030 komabe mcp yaonetsapo mbuyomu kuti imatha kukhala ngwiro inde ngakhale kunja kwa boma Koma kodi izizi zipitirirabe? Pomwe chipanichi chikunyambita zilonda zochokera ku chisankho, akatswiri ena akuti zomwe zachitikazi mwina ndi zopindulira Malawi tsopano. Koma akatswiri ena nawo akuti tisathamange n'kukhalansotu tsoka lina likutidikira. Iwowo akuti Kuona maso a nkhonotu paja nkudekha kaye. Komabe, choonekeratu ndi chakuti ndi ma MP 53 okha, mcp ili pamoto. Ndale zopita kuchisankho ku 2030 ku mcp. Mwinatu n'za wadya ntoliro. mawu a alex banda mu lipoti lathu lapadera sabata ino lomwe alemba ndi sara tembo mogwirizana ndi roslin ndiwo banda Mzamasewero, Bungwe la Super League of Malawi, Sulom, lalengeza kuti masewero a TNM Super League ayambiranso lachitatu kutsatira kutha kwa nthawi ya masewero amaiko omwe Flames ikutenga nawo mbali. Wachiwiri kwa mlembi wa Sulom, a Donnex Chilonga, watsimikiza kuti popeza timu ya dziko lino ikuyembekezeka kubwerera lachiwiri, masewero ayendera. ayenderera monga momwe adakonzera. A Chilonga akupemphanso matimu kuti apitirize kutsatira malamulo pamene ligi ikulowa mu gawo lofunika kwambiri pamene matimu atsala ndi masewero khumi okha.
Tikubwereranso pa pa ground ku tnm super league tili ndi chiyembekezo chachikulu kuchokera ku matimu athu. Tikudziwa ndi nthawi ya pamwamba kwambiri imene tikulowayi pamene tikufuna kuona kuti kodi akhale champion mu 2025 season akhale ndani makamakaso kuona kuti matimu atatu amene uh, asiye kukhalanso mu super league akhale ati so ndi nthawi yapaderadera imene tikufuna ndithu kuyembekezera kuti matimu athu akhale okonzekera ochilimika kuti tibwererenso pa ground chiyembekezonso nchakuti eh, matimu amene wawa kuyambira matimu awo masapota maofficials awo ndithu tikuyembekeza kuti akhale anthu okhala ndi discipline imene timafunira kumpira paja timanena kuti kumpira ndi kwa anthu kuti amapita kukasangalalako mabanja ndithu azipita kukanjoya nde tikuyembekezera kuti matimu onse including masupporters awo they will exercise some high levels of discipline makamakaso anzathu malifali kuyembekezeranso kuti ndithu agwire ntchito yawo mwa ukadaulo ndi mmene adziwira malamulo awo kuti pakutha pa zonse, ndithu wowina aziwina mopanda kudandaula kulikonse, nayenso woluza aziluzanso osawinyawinya.
Wachiwiri kwa mlembi wa bungwe la Sulom a Donnex Chilonga. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu yake. Mabungwe ndi mayiko othandiza dziko lino pa chitukuko adzipereka kuthandiza anthu oposa 4 miliyoni omwe akhudzidwe ndi njala kuchoka pano mpaka chaka chamawa. Sipikala wakale wa nyumba ya malamulo a Richard Msowoya amusankha kuti atsogolere nthumwi za sadc zokayimira chisankho mdziko la tanzania mu lipoti lathu lapadera sabata ino atolankhani athu sara tembo ndi roselini ndiwo banda akuunguza kuti zatani kuti patangotha zaka zisanu chipani cha mcp chikulamula chitakhalapo chotsutsa zaka 26 anthu achichotsenso zamasewero bungwe la sulom latsimikiza kuti masewero a tnm super league abwereranso lachitatu sabata ino munali ndi ine owen lupeska zikomo pokhala nafe makomo onse chotsatira ndi ripoti la zanyengo okupatsirani za nyengo ndi amazoe bwenzi losaona nyengo tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali patali ndi yofunda usiku uno ndi mammawa Masana tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali patali ndi yotentha. Kwa Ngabu tiyembekezere nyengo yofika mpaka pa 25 degrees Celsius, ku Mangochi 24 degrees Celsius, ku Blantyre ndi ku Lilongwe 20 degrees Celsius pamene ku Mzuzu 15 degrees Celsius. Mphepo ikhala kuchokera cha kum'vuma. Pofika Lachiwiri tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali patali komanso yotentha. Dzuwa likuyembekezeka kutuluka 22 minutes past 5 ku Mzuzu ndi kulowa 20 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa lizatuluka 20 minutes past 5 ndikulowa 17 minutes to 6 pamene ku Blantyre tiyembekeze dzuwa kutuluka quarter past 5 ndipo lidzalowa 21 minutes to 6. Zanyengo kuchokera ku nthambi yowona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo m'dziko muno n'zomwezi. Munali ndi ine Dave Tisungane Majawa. Madzulo abwino. Amakupatsirani za nyengo ndi a Mazoe, bwenzi losaona nyengo.